landireni omvera nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino ndabweranso ndi programu yapaderadera ija imene evangelist yankomalizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chilombo 666 kuti kodi nkhani zimenezi baibulo likuti chani dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku zinayi corporation bwanji tikhale limodzi muli bwanji amalawi anzanga tiyamike mulungu wakumwamba kuti watisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero zochitika mu dziko lapansi zikuchitika monga mene zingachitikire aliyense kunja kukada akamakagona akumakhala ndi zambiri zolingalira mmutumu malinga ndi mmene dziko likuyendera kuno kwathu ku malawi komanso ngakhale dziko lonse lapansi tikukhala mnyengo imene matenda a covid-19 agwedeza dziko lonse lapansi komanso nzeru zosiyanasiyana zokhuzana kulumikizana kuchoke kupyolera m'malamya ma network zambiri zikumveka zokhuza 5g Dziko lathu la Malawi pano nyengo za zisankho anthu ali ndi mafunso mu zinthu zosiyanasiyana m'moyo uno. Chotero Malawi nzanga ndi nthawi yabwino ino yakumvera uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba. Munthu akamayenda mu mdima opanda chounikira amakhala ndi mantha. Akangomva kamtswatswa penapake, amacheuka, kuyang'anayang'ana kuti kodi n'chiyani, mwinamwina kuthamanga kumene chifukwa akuyenda m'malo a mdima. Lero dziko lapansi lili mu mdima. Ndiye Mawu a Mulungu akufotokoza kuti, Ilipotu nyali, m'bale wanga, mlongo wanga, mayi wanga, mtumiki mnzanga, ansembe, mashehe. Mawu a Mulungu akufotokoza kunena kuti ilipo nyali mu nyengo ino. Nyaliyo ndi Mawu a chinenero. Ndi amene akuyenera kuunikira mu mdima uwu, kuti kodi pamene zatere malemba akutinji, tikulowera kuti, chingachitike nchiyani? Mafunso ndafotokoza oyambirira aja amene anthu akumafunsa kuti kodi Covid-19 wabwera kudzakhala kapena adzatha? Zofunika mawu achinenero kuti yankho funso limeneli liyankhidwe. funso limene anthu akumafunsa kumayenda m'makwalalamu, m'maofesi, lomanena kuti, Kodi nyengo yoletsa kugula ija ndi ino kapena ayi? Zofunika mawu achinenero, popeza ndiwo nyali. Mafunso amene akumafunsa kuti, Kodi 5G ndi chani kwenikweni zimenezizi? Pafunika mawu achinenero, chifukwa mawu achinenerowo ndiwo nyali. Ndiye mu uthenga uwu tikhala tikusanthula mawu achinenero, kuyisakasaka nyaliyo. Hmm, ndimafuna ungolingalira ichi, m'bale wanga. Ndani mmodzi wa inu? amene angamayenda malo ovuta a mdima, natenga muuni wake, basi iye nkuyamba kumawunika mmwamba ngati akuwunika nyenyezi, chonsecho iye akuyenda mu njira. Nnena, palibe ngakhale mmodzi amene angachite zimenezi. Chifukwa, nyaliyo munthu umatenga, kuti uziwunika, uziwona pamene ukuyenera kuponda, kuti ukaona chopsya china, uzikwanitsa kudumpha kapena nkuchizemba. Chotero mawu a chinenero ndi nyali imene ikufunika iwe m'bale wanga mawu akhale pa mtima pako uwadziwe. Ukhale nalo bukhu lopatulika Bible ndilo mawu a Mulungu udziwerenga tsiku ndi tsiku. Ukamawerengamo uzidziwa kuti pamene COVID-19 akutere ndi pa ndime apa. Pamene kubwera network za mphamvu network 5G ndipo ndi apa. Pamene mabhala ngotsegula pena paliponse ndipo ndi apa. Ndi nyali imene izikuunikira izikusonyeza choyenera kuchita. Ngakhale nkhani ya kupembedza imene panopo zipembedzo zangoti mbwee padziko lapansi, zofunika mawu a chinenero kuti adzikuunikire. Ndi akunena kuti, Mawuwo monga nyali yakuunikira malo a mdima kufikira kukacha, kufikira Yesu Kristu azadza. Zofunika mawu a chinenero, m'bale wanga, akuunikira kufikira Yesu Kristu akabwera. Ndi akuti, Nikauka nthanda pa mitima yanu kufikira Yesu Kristu adzalamulira moyo wako namakuunikira nthawi zonse. Ndi kumapeto kwa vesili akunena kuti, Ndi kudziwa ichi poyamba, kudziwa ichi poyamba, kuti chani? kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauzidwa pachokha. Aleluya! Hmm. Akuti palibe lemba la chinenero limene limatanthauzidwa palokha, palokha. Ndi mu uthenga uwu, ine monga wolalikira, amene Mulungu wangondisungitsa uthengawu kuti ndigawane ndi Amalawi anzanga simumvamo maganizo anga ena aliwonse koma tidzitenga lemba ndi lemba linzake chifukwa akufotokoza kunena kuti palibe lemba lotanthauzidwa palokha koma lemba likuyenera kumasula lemba linzake ndakutitsimikizira kunena kuti kale anthu ogwidwa ndi mzimu woyera adalankhula. Mawu awo a chinenero'wa, okhazikika koposa, amene ife tiyenera kuwasamalira, amene ali nyali kufikira Yesu Kristu akadza, amene sitingawatanthauzire pokha komano lemba ndi lemba linzake, amene adalemba ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera, werenga vesi 21, 2 Peter chaputala 1, ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera adalankhula. Ndiye Mzimu Woyera amene adalankhulitsa anthu awa ndi yemweyu amene anamudzadza Yohane Mbatizi. Namuona Yesu akudza tsiku lina, pa Yohane chaputala 1 vesi 29 Ndiye Yohane adalankhula mau nanena, Taonani Mwana wa Nkhosa wa Mulungu, amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Mzimu Woyera adamuzindikiritsa Yohane Mbatizi kuti Yesu Khristu ndi Mwana wa Nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ndipo ndi zoonadi Yesu Khristu adafa pa mtanda kuchotsa tchimo la dziko lapansi. Mzimu woyera yemweyo ndi amene adalankhulitsa Yesaya kalekale pa Yesaya chapter 9, nanena za kubadwa kwa Yesu Khristu. Ndikufuna ndiwerenge nawo m'bale wanga lemba limeneli kuti Mzimu Woyera adalankhula mwa Yesaya kuti Yesu Khristu adzabadwa. Adzamutcha maina osiyanasiyana kutsimikizira kuti anthu amene adalemba izi ndi ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Ndikupanga izi kuti iwe m'bale wanga ukhulupirire mauwa. kuti ukamasanthula malembawa nthawi zonse utsimikizike mtima kuti ndi zoonadi mauwa ngoona, mauwa ngamoyo, ofunika kuwasamalira ndi kuchita nawo mwa nzeru chifukwa masiku ano ngakumapeto. Zofunika kukhulupirira mauwa ndi kuyenda mchisomo cha Mulungu nthawi zonse popeza mdima umene wadza pa dziko lapansi ufunika mau kuti atitsogoze ife moyenereramo. M'bale wanga, Baibulo lako limo uli nalo. Tatenga, tiwerenge limodzi iwe ndi ine. Tiwerenge m'buku la Yesaya, Yesaya chapter 9 verse 6. Akutere mawuwa, pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, Ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Wauphungu, Mulungu Wamphamvu, Atate Wosatha, Kalonga wa Mtendere. Ameneyo adali Yesaya, Mzimu Woyera adamulankhulitsa za kubadwa kwa Yesu Khristu, kuti Yesu adzabadwa, Mwana wa mwamuna adzabadwa, ndipo kudachitikadi, kuti mwa Maria adabadwa mwanayo. Adzatchedwa Wauphungu, Yesu adapereka uphungu ku dziko lapansi, Kalonga wa Mtendere, ndi zoonadi Yesu Khristu ndiye Kalonga wa Mtendere. Iweyo ndiwe mboni. Chotero, titsimikizike mtima kuti mu zonse zimene titalankhule mu uthenga uwu wa COVID-19, 5G, ndi lemba la chilombo, mavesi onse amene tikuwerenga m'Buku Lopatulika ndi la anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera. mu zinthu zimene titaonetsere zochitika mu dziko lapansi kuti dziko lapansi kuchitika zinthu izi izi izi izi izi zoonetsera kuti mau a Mulungu ngoona ndipo ndi okhulupirika. Ndikuwerenga nawenso m'bale wanga Yesaya chaputala 28 vesi 10. Yesaya chaputala 28 vesi 10 pali mau awa. Pakuti pali langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono, uko pang'ono. Ha, ha! M'bale wanga, vesi losangalatsa kwambiri, vesi lokoma kwambiri! Ndikubwerezanso, kuwerenga vesi ili. Iweyo uzilemba pamene wakhalapo. Apo iyayi, kaya uli ndi foni yako, uzilemba mavesiwa ukapita kunyumba ukawerengenso kawiri. Udzikhala ngati Akhristu a ku Bereya amene akamumva Paulo akulalikira, samangokhulupirira ayi, koma amapitanso nawo kunyumba kawerenganso kawiri. Ndi Yesaya chaputala 28 vesi 10 pali mawu awa. Pakuti pali langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, kuchita kubwereza mawuwo kuti amveke bwino, mm, lamulo ndi lamulo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono, uko pang'ono. Hehe. M'malawi nzanga mu uthenga uwu wa covid 19, 5G ndi lemba la chirombo zimene titapange pofuna kuti timvetse bwino kutsogolo kumene tikupitako chifukwa tikambirana kwa nthawi yayitali mutu umenewu. Ukatha uthenga uwu ukubweranso uthenga wina pa mutu wake omwewu. Tikhala tikutenga zinthu pang'ono pang'ono cholinga tione bwino dzikoli kumene likupita ndipo mathero ake a covid 19 ndi chani kwenikweni. Ndiye zimene titapange, titenga ganizo limene Mulungu wakumwamba watipatsa m'buku la Yesaya chaputala 28 vesi 10, lonena kuti kutenga langizo ili ndi langizo lina, kudzatenga lamulo ndi lamulo, osati mbali imodzi, koma kunoko pang'ono, uko pang'ono, kupita Chipangano Chakale pang'ono, Chatsopanonso pang'ono, kutenga lamulo ili kupitanso patsogolo pang'ono, n'zimene tidzichita. Mu uthenga uwu watiuza kale 2 Petro kunena kuti mawu a chinenero ndiwo nyali yakuunika mu mdima. Enatu akumaganiza ngati mwina chinenero chimenechi n'chimene chatchuka lero padziko lake. Padziko lapansi kuli aneneri ambiri angoti mbwee. Ena akumauza anthu, Ndikuona Mulungu angoti akwatiwa. Ena akumauza, M'bale, ndikuona chaka cha mawa ugula galimoto. Koma kodi chinenero chimene akuchinena m'buku la Petro ndi chimenechi? Mawu a chinenero amene akuwafotokoza kodi ndi amenewa? Ndiye ife tisanthula Malemba pang'ono ndi pang'ono n'kumapita chitsogolo. Cholinga cha zonsezi si china ayi, kuti m'bale wanga uone kumene moyo uwu ukupita. Ndiye pamene dziko lapansi lafika lero, bodza lakula kwambiri. Lero umva izi, mawa umva izo. Ukamawerenga matsa, masamba osiyanasiyana, kaya uwerenga mu, mu Times, kaya uwerenga mu newspaper ya Malawi News, kaya uwerenga mu Daily Times, mu news osiyanasiyana, kapena umvera nkhani pa wailesi, upita pa tsamba la internet ukawerenge, mukumakhala zolembedwa zambiri zokhuza Covid-19. Ena uwamva akuti iyayi ndi mileme ku China anthu adya mileme. Ena uwamva iyayi kunaphulika china chake ku China. Ena uwamva iya zambiri zimene zikumakambidwa zosiyanasiyana zochuluka. Ine kufikira mu tsiku la lero ndamva zinthu zochuluka zambiri iwenso mlongo wanga chimodzimodzi m'bale wanga nawonso wamva zinthu zochuluka zokhudza 5G anthu akambanso zambiri hey network imeneyi ndi yoyipa ayi network imeneyi ndi siyabwino m'mayiko mwina ikumaumitsa mitengo mbalame zikumafa Pena ukamayang'ana pa tsamba la internet ukumazionadi zimenezi mbalame zikufa, ukuona pena mitengo ikuuma, zikumachitikadi zambiri ku dziko lapansi zokhudza network ya 5G. Koma tisanthula malemba kuti kodi zimenezizi zikulowera kuti, ndi chani kwenikweni zinthu zimenezi? Ndipo popeza dziko lapansi lero bodza lakula kwambiri, M'bale wanga, pali chinthu chimodzi chokha chimene ungapange, chimene Yesu Khristu adatilangiza ife akadali pa dziko lapansi. Mateyu chaputala 24 vesi 4 pali langizo. Paja tikuti langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono ukonso pang'ono. Komanso palibe lemba limatanthauzidwa palokha, koma lemba ndi lemba linzake. Nde Mateyu chaputala 24 vesi 4 pali mau awa. Kapena mwina kuti umvetse bwino m'bale wanga, ndiyambe kuwerenga nawe vesi 1. Mateyu chaputala 24 kuyambira vesi 1. Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri chifukwa mu chaputala 24 Yesu Khristu adatiuza zochitika za nthawi ya kumapeto. adafotokoza kuti kudzachitika zinthu izi, izi, izi, izi, ndiye ife tione kuti Yesu Khristu adatilangizanji mu nkhani zimenezi. Ndiye pa Mateyu chaputala 24 vesi 1 mpakana 4 pali mau awa, Ndipo Yesu anatuluka ku kachisi, ndipo ophunzira ake anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Koma Iye anayankha nati kwa iwo, Simuona izi zonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, Sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake, umene sudzagwetsedwa. Ndipo pamene Iye analikukhala pansi pa phiri la Azitona, ophunzira anadza kwa Iye payekha, nanena, Mutiuze ife zija zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro cha kufika kwanu nchiyani, ndi cha mathedwe a nthawi ya pansi pano? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, Yang'anirani, asasocheretse inu munthu. Haleluya! Mbale wanga, tsiku lina Yesu Khristu adapita ku phiri la Azitona phee. Nthawi zambiri Yesu akagwiragwira ntchito yake madzulo, apita kukagona ku phiri la Azitona. Ndiye Yesuyo adanyamukanso, nakakhala ku phiri la Azitona phee pa yekha. Ndiye akuti ophunzira ake adadza kudzamuwonetsa chimangidwe cha kachisi wa Yerusalemu. Yerusalemu kudali kachisi wokongola kwambiri, ndiye Ayuda amamunyadira, amakondwera naye kachisi wa mu Yerusalemu. Ndiye adamuwonetsa Yesu kuti onani Ambuye kachisiyu. Ndiye Yesu adawauza kuti, Ha, ana inu simudziwa! Kodi simudziwa kuti simudzaonanso mwala? Umodzi uli pamwamba pa mwala unzake. Mu njira ina Yesu amauza kuti kachisi amene mukumuonayu tsiku lina adzapasulidwa. Nkhani imene tikambanso kutsogoloku. Ndi ophunzira ake a Yesu adampatsa Yesu funso losangalatsa limene iweyonso m'bale wanga ukuyenera kumafunsa tsiku ndi tsiku ndipo Yesu akuyenera kumakuyankha kupyolera m'malemba ake amene adatipatsa kale. Adamfunsa Yesu kuti, Mutiuze ife, zija zidzaoneka liti? Uhuh. Komanso chizindikiro cha mathedwe a nthawi ya pansi pano ndi chiyani? Hmm. Ophunzira ake a Yesu akalewo adafuna kudziwa. M'mutu mwawo amadziwa kuti nthawi ya dziko lapansi idzafika pokutha, dziko lidzatha. Ndiye amalakalaka atadziwa zimenezi. Ndiye adamufunsa Yesu kuti, Mutiwuze, mutiwuze ife. Ndiye Yesu Khristu asadayambe kuyankha zinthu zambiri zosiyanasiyana. pa vesi 4 adalankhula mau amenewa, kunena kuti, Yang'anirani asasocheretse inu munthu. Mbale wanga, pamene dziko lafika leropa, uyang'anire kuti wina asakusocheretse, kaya ndi munthu wandale, kaya ndi mtsogoleri wachipembedzo, kaya ndi akazi ako, kaya ndi amuna ako, kaya ndi ana ako, uyang'anire kuti wina asasocheretse. kaya ndi tsamba la pa intaneti, kaya ndi nyumba zoulutsira mawu, kaya ndi maphunziro a kusukulu, kaya ndi malo ako akuntchito, uyang'anire kuti wina asasocheretse iwe. Mukamawerenga chaputala 24 chi kumunsiku, Yesu adayamba kukamba zambiri za nkhondo, zivomerezi, miliri ngati Covid-19 iyi. Koma choyambirira chimene Yesu adachiyankha, anachiyankha kwa ophunzira ake momveka bwino chonena kuti, Yang'anirani asasocheretse inu munthu. Yesu adadziwa kuti Iye akadzangochoka. Kudzakhala kusocheretsedwa kwa anthu pa dziko lapansi kotero covid 19 mmene wabweramu ambiri atayika kale asocherasochera chifukwa cha covid 19. Nkhani ya 5G ambiri atayika kale asocherasochera nayo. Koma Yesu akuti, Yang'anira kuti munthu asakusocheretse. Pamene dziko lafikapa mpofunika kuziyang'anira wina asakusocheretse. Uziyang'anira bwanji? Lowa mmalemba. Uziyang'anira bwanji? Pemphera tsiku ndi tsiku. Uziyang'anira bwanji? Siya kumva nthano za wanthu ndi nzeru za wanthu. Umutsate Yehova Mulungu yekha basi. Umulandire Yesu Khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako.

Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika. Koma chiyambe chifike chipatukocho, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wa chionongeko. Hmm, ndikubwerezanso vesili. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika. Koma chiyambe chifike chipatukocho, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wa chionongeko. Mbale wanga, Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo. Akulangiza mpingo wa mpingo wa ku Atesalonika, adawauza anthu kuti Yesu Khristu kudza adzadza, koma asanadze, tsiku la Ambuye lisanadze, 1 akuyenera kuti ayambe kaye waonekera munthu wosayeruzika, akuti munthutu wosayeruzika, mwana wa chionongeko, Nde adalangiza kuyambirira kuti munthu wina aliyense asakunyengeni kuti tsiku la Yesu Khristu silifika ayi. Alipo ambiri lero padziko lapansi akunena kuti aah Yesu sadzabweranso eeh zinali zabodza zimenezo dziko ndimene lizitha pang'ono pang'ono oho mzimu wina adalankhula kunena kuti wina asakunyengeni kuti tsikulo silifika komano lisanafike chiyambire chifike chipatuko paoneke kupatuka mau a Mulungu. M'bale wanga, mu phunziro ili tifukula zinthu zambiri. Tiona kuti chipatuko chimenechi ndi chani. Nanga kuvumbulutsika kwa munthu wosayeruzikaku, munthu wosayeruzikayo ndi ndani nanga ndi chani? Nanga mwana wa chionongekoyo ndi ndani kwenikweni? Tisakasaka zimenezi. Mutu wa uthenga? Tikuti Covid 19. 5G ndi lemba la chirombo. Malawi nzanga, ino si nthawi yokhalanso mu mdima ayi. Ino si nthawi yokhala anthu osazindikira zinthu. Ino si nthawi yonamizidwa mu zinthu zosiyanasiyana. Atsogoleri achipembedzo ali busy kunamiza anthu posiyanasiyana. Atsogoleri a ndale ali busy ndi mabodza awo posiyanasiyana. Nyumba zoulutsira mauso zambiri zili busy ndi bodza losiyanasiyana. Koma m'bale wanga. Mau a Mulungu alipo. Amene ali nyali younikira mu mdima. Atiunikira mu dziko limene tikukhalali. Kuti kodi chikuchitika ndi chiyani? Pamene Yesaya 24 wafotokoza kuti Yehova watembenuza dzikoli, walitembenuza kukhala chadodolido, onse opezeka mmenemo apezeka olakwa, wogulitsa ndi wogula yemwe, wongongoza ndalama ndi wokongoletsa yemwe, sizidasiye munthu wina aliyense ali gwedegwedegwede nakhala wamantha. Mau a Mulungu alipo. Ndiye ife tisanthula chimodzi ndi chimodzi. kufikira kuti zonse zifike pa mbalambanda, ndi kuti moyo wokonzeka ukonzeke. Ndiye m'bale wanga ndifuna ndikuitanire. kuti masiku amene tikukhalamo ndi masiku a kumapeto. Ndikudziwa ichi poyamba, kuti m'masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa. Iwe m'bale wanga sungakane kuti masiku amene tikukhalano ndi masiku otsiriza. Iwe m'bale wanga Sunganyozere konse, chifukwa zimene Malemba adafotokoza za nthawi yathu ino ndi mmene zikuchitikira ndendendendende mosaphophonya pena paliponse. Pamene tikumaliza uthengawu mu tsiku la lero, ndimafuna ulingalire chinthu ichi. kuti Yesu Khristu adafotokoza mau awa pa Mateyu chapter 24 akuwachenjeza anthu kuti akhale odikira. Verse 36 adanena kuti, Koma za tsiku ilo ndi nthawi yache. Sadziwa munthu yense, angakhale angelo a Kumwamba, kapena Mwana, koma Atate yekha. Ndipo monga masiku a Nowa, kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa munthu. Pakuti monga m'masiku aja, chisanafike chigumula, anthu analinkudya ndi kumwa, analikukwatira ndi kukwatiwa, kufikira tsiku limene Nowa analowa m'chingalawa, Ndipo iwo sanadziwa kanthu kufikira kumene chigumula chinadza, chinapulutsa iwo onse, kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa munthu. M'bale wanga, Yesu adafotokoza kuti kufika kwa Mwana wa munthu, kufika kwa Iye Yesu Khristu, kudzachitika anthu tikadali busy mu zochitika za tsiku ndi tsiku, kugwira ntchito. Nthawi ya Nowa anthu anagwira ntchito zosiyanasiyana, a m'minda amalima minda zawo, Wokwatiwa amakwatiwa, wosiya mabanja amasiya mabanja, woledzera amaledzera, wopanga zitukuko zosiyanasiyana amachita monga moyo umakhalira tsiku ndi tsiku kufikira kuti sadadziwa ndipo Nowa adalowa mchingalawa. Lero dziko lapansi ndi mmene lilili ngakhale kuli Covid-19 anthu ma project sakusiya kupanga ayi. Matimu ampira akupanga ma plan awo ali busy ogulabe ma player koma Covid-19 akadalipo. Omanga nyumba zawo akadamanga, nawonso ma company akadapangabe ma plan osiyanasiyana. Zipani nazonso pa dziko lapansi ziri bize kupanga mapulani awo. Chotero, Yesu Khristu adza posachedwa pomwe. Koma ndi yekhayo amene akuzindikira nyengo, monga m'mene Yesu alankhulira, kuti anthu okhala pa dziko lapansi timadziwa zizindikiro za thambo nkumazindikira za nyengo, koma zizindikiro za kutha kwa nthawiyi ambiri sadziwa ayi. Koma ndi yekhayo amene akuwerenga malemba amene azazindikire za kutha kwa nthawiyi. Ndi yekhayo amene ati amvetsetse bwino kuti COVID-19 cholinga chake ndi chiyani. Ndi yekhayo amene angazindikire kuti 5G cholinga chake n'chiyani. Tikamabweranso m'chigawo china, tikufuna tidzamvetsetse bwino ponena kuti kodi munthu wosayeruzika ndi uti? Kodi mwana wa chionongekoyu ndi uti? Tidzayambanso kumayankha mafunso aja limodzi limodzi amene a Malawi akumafunsa chifukwa cha nyengo imene tikukhalayi, amenenso iwe m'bale wanganso wakhala ukufunsa chifukwa cha nyengo imene tikukhalayi. Tikhala tikumayankha funso limodzi ndi limodzi nkumatsetsereka mafunso akuti kodi matenda a Covid 19. adzatha kapena ayi, kapena abwera kudzakhazikika. Kodi ano ndi mathero a dziko? Tiyankha mafunso amenewa. Kodi ndi matenda achilengedwe kapena okonza anthu, COVID-19? Mulungu wakumwamba atithandiza kupyolera m'Malemba kuyankha zimenezi. Kodi 5G ndi chiyani? Kodi nthawi yoletsa kugula ndi kugulitsa ija ndi ino? Kodi nanga akatemera amene akutchukawa ndi 666? Kodi 5G? Kodi COVID-19 ndi 666? Tikalowa chigawo chinacho, m'bale wanga. mafunso amene bambo akuyankha mbuye akudalitse mupanga chisankho cholinga mwa mulungu tsiku ndi tsiku mupanga chisankho chobweranso malo omwe ano kuzaphunzira uthenga nthawi yachita njiru koma ndiyamikire kuti inu mudali pamenepo kumvera programu iyi ndi chidwi kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti inu mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi

0 ma 8 awiri 1 769 323 dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku ma studios a zinayi corporation bwanji ndikusiyeni mukumvera nyimbo ya limitoni limala imene akuti tikupita ku yerusalemu zikomo nonse pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa ndapita kupita ku Yerusalemu.